Ndị be anyị ekenee m unu. Anyị abịakwa ọzọ taa na nkụzi omenigbo. Ee, nke anyị ga-elebanye anya tata na ya bụ aha ndị Igbo na-akpọ Chukwu. Ya bụ aha Chukwu n'Igbo. Ee, dịka m si ekwubu na ihe onyonyo nke anyị mere nke gara aga na nkụzi anyị a bụ maka ndị na-ebido ịmụta asụsụ Igbo ọfụụ, anyị ama abacha n'ime ịgbara ihe dị na ọdịnanị ya na ihe gbasatara Chukwu etu ọ ga-esi wee mie emi. Anyị ga-eseri ya enu enu ka o wee nwee ike wee kwe ndị na-esonye anyị ịghọtanụ. Em, nke mbụ, bụ na m ga-ekwupụta sị na ndị Igbo maara Chukwu tupu ndị ọcha bịa maka na mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka a ga-asị na ọ mgbe ndị ọcha ji wee bịa ka ndị Igbo ji mara Chukwu na sọsọ ihe a fụrụ be anyị bụ ihe dị ka alụsị maọbụ ihe ndị ọzọ dị aṅaa chi ụmụ chi dị aṅaa mana nke bụ ezie bụ na anyị amarụgo Chukwu mbụ ndị Igbo tupu ndị ọcha bịa ọ ya mere na Chukwu nwere afa n'Igbo afa Chukwu na-aza n'ana Igbo bụ Eze Chukwu Okike Abịama Eze Chukwu Okike Abịama ya bụ Eke kere ụwa niine ndị Igbo maara ya tupu ndị ọcha bịa abịazịa na n'ime ịgbaribesi ihe dị na afa Chukwu ị ga-afụzi na ndị Igbo na-abazi Chukwu afa afa ha na-aba ya bụzi ka o si wee metụta onye ka o si metụta onye Chukwu afa Chukwu dị ụbarata o hiri nne mana anyị ama abịa na nkụzi a wepụtasịba afa Chukwu mana anyị wepụta ya mkpụrụ ole ma ole ka gị bụ onye na-ege ntị na nkụzi a wee nwee ike wee maragasị afa i nwere ike ịkpọ chi gị na mgbe ọ dapụtara iji wee kpọọ ya afa dị aṅaa na-agba m na ị chọrọ ịkpọ ya chukwu anyị ga-ebido sị na chukwu kpọrọ ndị igbo chukwu ebighị ebi ihe nke a pụtara n'oyibo bụ everlasting god chukwu ebighị ebi igbo kpọkwara ya Chukwu amara Chukwu amara nke a pụtara bụ God of grace God of grace Igbo kpọkwara ya Chukwu ebere Chukwu ebere Chukwu ebere bụ God

Chukwu Eze, God the King. A bịakwazị nwekwazịrị afa dị iche iche ị nwere ike ịkpọkwa Chukwu. Ọ bụghị iwu na ị ga-ewebata Chukwu na ya. Ị nwere ike ịt- ịkpọ ya Chukwu. Ị nwere ike ịkpọ ya Abịama, Eze Chukwu Okike Abịama. Mana ma ma emeba- ewebata Chukwu na ya. Mana ị kpọọ ya ndị Igbo amalụgo onye ị na-ekwu. Ihe dị ka Igbo kpọrọ Chineke kpọrọ Chukwu eze ndị eze. Eze ndị eze bụ King of Kings. King of Kings, eze ndị eze. Onye Igbo nwere ike ịkpọ Chineke agbanwe agbanwe agbanwe agbanwe. Agbanwe agbanwe bụ God Everlasting God, a God that can never change, God that can never change, agbanwe agbanwe. Ọ bụghị iwu na a ga-etinye Chukwu na ya ka i wee mara onye ị na-ekwu. Ya mgbe onye Igbo tụrụ Chukwu afa da anya, ị ga-ama iyi ama na Chukwu ka a na-akpọ. Ị nwekwara ike ịkpọ ya emebi emebi God that spoileth not, God that spoileth not, emebi emebi ka ọ dị taa ka ọ dị echi ọ ha ncha bụ agbanwe agbanwe ahụ emebi emebi ha na-agakọ ọnụ igbo kpọkwara chineke chukwu eze chukwu okike abịama ọ dịwara gboo Ọ dịwara gboo. God that exists from time immemorial. God that exists from time immemorial. Na etego Chukwu dị. Etego Chukwu dị. Chukwu adịgori tupu a gụba oge. Igbo kpọkwara ya Mmụọ ka mmụọ, mmụọ ka mmụọ. Ee, mmụọ ka mmụọ pụtara n'oyibo spirit that is greater than all spirits. Mmụọ ka mmụọ niile, mmụọ ka mmụọ niile, spirit that is greater than all spirits. Afa Chukwu bara ụba Afa Chukwu bara ụba. O nwere onye nwere ike ka ọnọdụ ya si wee dị ọ sị ọ ma ka m si bịa ụwa ọ ma ka m si bịa ụwa ọ ma ka m si bịa ụwa bụ God who knows how I arrived on earth God who knows how I arrived on earth maka ihe dị na mmadụ ịbịa ụwa ọ dị omimi ndị ọcha kpọrọ ya mystery ọ dị omimi maka ọ ga-abụ onye Igbo na-eteta anyị na-esi ihe dị aṅaa gbalụ ndụ ya okirikiri ọ tụọ Chineke sị ya ọ tụọ Chukwu sị ya ọ ma ka m si bịa ụwa ọ bụghị Igbo na ọ ga-asịba eze Chukwu oke Abịama ọ na-asị ọ ma ka m si bịa ụwa ị ma na ihe ahụ ebe o si na-emetụta ya na ndụ ya ị ma na ebe o si metụta ya na ndụ ya Igbo nwekwa ike ịtụ Chineke isi iyi nke ndụ Isi iyi nke ndụ. Isi iyi nke ndụ pụtara the stream of life, the stream of life maka na iyi n'asụsụ Igbo bụ stream, eh, n'asụsụ oyibo bụ stream. stream ya ị kpọọ ya isi iyi nke ndụ ihe ị na-akpọ ya bụ the stream of life afa chukwu bara ụba afa chukwu eze chukwu okike abịama na-aza n'ala igbo bara ụba anyị si tata agụsịtaba ya ofu ofu Chi ga-eji, chi ga-abọ. Ọ ya ka m ji wepụtagasịa one ma one. Dị ka m si wee kwu, mgbe m bidoro, ekwuru m maka afa ọ ga-abụ a kpọọ, e tinye Chukwu, ị maa na ọ Chukwu ka a na-ekwu. Ọ bụrụ na, mana ọ bụrụ na e tinyeghị Chukwu, afa dị aṅaa, a ma kpọ Chukwu afa, mana ihe a na-ekwu ga-agwa gị na o nweghị onye ọzọ A na-atụchere afa ahụ abụghị ya bụ ofu eze Chukwu Okike Abịama kere enuigwe ka ụwa, onye ike niile dị n'obe aka ya. Ọ nya bụ ihe anyị chọrọ ka anyị wepụta n'ụtụtụ a. Ya bụ dịka m si wee kwu na Igbo ma Chukwu mbọsị ụtụtụ, ọ bụghị mbọsị ndị ọcha ma oyibo ji bata be anyị ka Igbo ji mara Chukwu. Ị ma na Chukwu nọ, na-asọpụrụ Chukwu. Igbo na-atụ Chukwu egwu. Ndị Igbo nwere egwu Chineke. Ọ pụtaghịkwa dịka anyị si ekwu na enweghọ ihe ndị a ndị Igbo nwekwara na nkwenye dịgasịkwa aṅaa ndị Igbo nwere ike ịsị na ha kwere na alụsị nke a maọbụ na na ha na-eme nke a mana anyị na-ewepụta ya dịka Igbo n'ọkpụrụkpụ Igbo ma Chineke ha ma eze Chukwu Okike Abịama mara ya mamie ya amamie mana anyị agaghị aba na nkụzi ihe gbasatalụ Chukwu na ka Chukwu si were dị na ka Igbo si wee ghọta ya maka na klaasị anyị dịka anyị si bụ maka ndị na-ebido ebido ekene m unu